ndị be anyị onye chiri ka o chiri ya zerekwa biko e nwere ihe m sị ka m gwa ndị be anyị n'ụbọchị nke taa usually i don't do this kind of video my video has always been something educational tutorial or motivational mana ndị Igbo tụrụ ilu sị e nwere ihe mere ede o jiri bee nwee n'ụbọchị ole ma ole gara aga etetere m n'ụra lee anya na phone m enwetara m message na WhatsApp message ahụ a sị accident ya akpa aha ebe accident ahụ mere sị ya wow sị ebe a wụnụ hụ ebe na-ekwo wuruwuruwuru keezi ụdị accident a si eme m wee lewe anya na phone m a bịa kpọkwari aha street ebe ihe a mere sị ya wow okay ama m this street you know but ọ wụghị a busy street hmm? m bịazie watchwa the video maka amaruru m ebe ahụ ọfụma achọọ m ịkpa aha ebe ahụ so m abịa watchwa the video ya wụ a na-egosi ebe ụmụ okorobịa abụọ tọsa n'ala ụmụ na-asị na ụmụ okorobịa abụọ a tọsa n'ala na ọ wụ ozu ha gbọtọrọ ihe a na e nwere accident ugbu ugbu ugbu ugbu a ka accident a mere na ọ wụ ozu ụmụ okorobịa abụọ a tọsara n'ala a bịa describe in detail accident a shi mee wee na-akọwa na otu otu n'ụmụ okorobịa na otu anya anya ya anya ya dapụrụ adapụ na a tụtara anya ya n'ala to show you how gruesome that description dị sị ya wow nne ihe ke a ahụ amawa m jijiji bịa kpaa aha ụmụ okorobịa abụọ a gbọtọrọ n'ala na-egosi ha a kpọrọ aha ha kpọọ aha nna ha sị ya gịnị maka na otu n'ime ha nwanne m nwoke my direct cousin otu n'ime ha wụ nwanne m nwoke my direct cousin sị ya wow mgbe a kpọrọ aha ya ordinarily that picture na a ma eji amata but mgbe a kpọrọ aha ya kpọrọ ya aha n'ishishi isi efukwopụ m m etiwe sị ke wụ gịnị m akpọghachi onye sendoro m ihe ahụ ọ zahụ because ọ ka dị very early ọ ka dị very early so I'm sure o tetebe n'ụra mụ a nọ n'ụlọ so m ewere fon kpọọ nwanne m nwaanyị kpọọ ya several times ọ zahụ m bịa kpọzie nwanne m nwoke ọ zahụ m kpọọ nwanne onye a sị nwụrụnụ ọ zahụ si mba ihe o nwere otu ihe a si eme m n'isi m kpọghachi nwanne m nwoke again kpọzie ya direct ọ wụ na WhatsApp ya epike nwanne m nwoke wee pike fon si m o oh, lọlọ ee e nwere onye mụ la ya nọ nga ugbu a ya akpọ aha anti m ahụ ya la ya nọ na m chetara onye ọ wụ si of course echetara m onye ọ wụ mana ele ihe m ga-eji akpọ gị n'ọnụ isi ụtụtụ nụ gị azaa m fon the first thing ị kọọrọ m wụ e nwere onye gị la ya nọ not only that ya were fon asị ngwa ka mụ la onye ahụ kwuo ya asonye that my aunty fon ahụ n'aka so mgbe o mere ihe a m ghọta ihe ọ na-eme m ghọta na ọ dịbeghị ready to tell me si lekwa ihe mere so ma calmọ down play along that mụ la mụ la mụ la my auntie ahụ ekwucha si ya ngwa nyeghachi dedem fon ya nye fon ya sa ha m o oh, eh, your senior sister nọ nga ka m nye fon si ok dede mm, mm, mm, ka anyị kwuchagodu ele otu ị mara ya dị mma m na-egekwanụ ntị ka ọ kọọrọ m ihe merenụ ọ kọhụ ma akpọzie aha onye akpọhụ m aha ya direct ma akpọ aha nne ha si ha ele mgbe unu na ha hụrụ last dede m ama ọsụ ya ama ọsụ sị m na onye a nwụrụ n'ụtụtụ taa so ihe a wụ eziokwu ah ị nọ na si yes somebody sendụrụ m ya na WhatsApp ọ the first thing m hụrụ ke m tetere n'ụra so m wee na-ebe akwa you know ya ejiwa m si ya but this is this is very very unfair this ndị ụlọ anyị ihe m ji recount all this story wụ ka unu mara otu ihe a shi mee this is very very very unfair for me to learn that this my brother died through WhatsApp message a sị gawa tụwa ya tụwa ya ka a tụcha ya ka ọ gaa viral e buru ozu onye ọzọ ya dịka e bu nkụ assuming na anọ m on the road driving hmm? message a flash m n'ihu ma hụ ya ọkwa ịma na a ga-ahapụ ihe a na-akọkọwa akụkọ ọzọ ihe a somebody vidiokwara ihe a mgbe accident a na-eme otemutasha atọ mbụ somebody was taking the video mechaa ya tinye ya sị tụshaa ya ka ọ gaa viral so ndị a nọ na-evidio nụ enwere otu ha si nye aka na ndị a moto kụdara na ndị a kụwara isi o nwere otu ha si nye aka ka e buru di ha gawa ụlọ ọgwụ no everybody is concerned on ka m ọ wụrụ vidiyo m ka e sendara ka ọ gaa viral tụshaanụ ya ka ọ gaa viral e buru ozu onye ọzọ ihe ọ wụ otu ndị ụlọ anyị na-esi akọrọ mmadụ na mmadụ nwụrụ mba anyị hapụla omenala anyị bịa mewe omenelu and when you send this video tụshaa ya ka ọ gaa viral you are not sure the first person ga-enweta this message it could be the person's mother it could be the person's father it could be the person's child nwa ya ma ọ wụ nwunye ya ma ọ wụ nwanne ya think before gị send ihe a sị ka ọ gaa viral elee effect ihe a ga-enwe on the family anyị na-akọpị akọpị ndị naijiria biko ihe m ji ekwu ihe a wụ a sị na ya enwebeghị iwu gbasatara ịtụsha ụdị ihe a i think i need inwe iwu ya think of mgbe kobe nwere plane crash nwụrụ ọkwa unu chetara na nwunye ya suru both the government the police

so assuming na anọ m n'ụzọ na-anya moto nweta this message I would have lost control I wouldn't have been able to control my car and ihe ọ wụrụ ihe ọzọ ka a ga-akọ ya now initially mgbe ihe a mere ka m sị na m ga-eme vidio a but eme eme ya eme after after m sị okay ka m hapụwa ya but two days ago enwere friend of mine another friend kpọrọ m sị na a sị di onye a nwụrụ so i called her sị ya ọ wụ eziokwu ya sị m ee sị ya ewoo nne m ya sị na ya la di ya kwukwara the day before that day sị ya ah, ah, kedu gị la di gị kwuru the day before keezi ebe ị nọ ya agwa m di gị kwa ya sị m ọ nọ na Naịjirịa sị ya oh okay i can understand sị ya hey ma ebekuchara ya si ya ụmụ gị kwanụ ya sị ha ha niile nọ na naijiria si ya ha anụkwala ya sị mba si ya nne m ihe m kwukwere ya ekwu ị ma ihe social media ugbu a ka ha ghara ịnụ ya from there ya sị m hmm, n'ụlọ anyị na-ekwudi na m makwa na mgbe di ya e buru ozu di ya gaa na hospital ọ ka nọ na stretcher ebuba ya na mortuary that somebody came there took the picture of the husband na-ecirculate ya na social media ha amaghị onye ihe a wụ you went to the hospital ebe nwoke mmadụ ka tọgbọrọ gị esere foto ya tinye na social media

so anyị nọ n'abalị ahụ papa ya na somebody else abịa n'ụlọ anyị before ha kọrọ my parents ha unu eriele nri abalị ee ya eriele nri si wetara nri eri a sị mba ya bịazie gwa ha sị lekwa ihe merenụ nwa ya nwoke e zitere ha ozi nwụrụnụ nne m etie maka na nne this boy

na a chọrọ onye ga-emenụ ya nọrọ nga ahụ agwa my aunty si lekwa ihe merenụ onye ahụ kwuo okwu my aunty nwee ike ike ka ọ ghara ikpogbu onwe ya my mom si ebecha akwa hichaa anya mmiri e chere ya ebecha akwa hichaa anya mmiri so that by the time ọ na-aga nga ahụ anya mmiri aga anọzi ya n'anya ya ekuru n'abalị gakwuwe nwanne ya nwaanyị garuo kpọọ ya ya aza ya sị i riele nri ya sị "Ee, ya sị ya ngwa weta bịa ka ya na ya abụọ rikọọ okay ha rie nri richaa nri ya adị sure na nwanne ya nwaanyị ahụ e nwere ihe nọ ya n'afọ ya bịazie tụọrọ ya ilu si ya na enwekwana ihe anya hụrụ gbaa mmee bịazie kọọrọ nwanne ya nwaanyị si lekwa ihe mere nwanne ya nwaanyị malie ya jiri ya si ya ị na-ebekwe ịkpọ isi nke ugba mbụ ụzọ kpọrọ nwa onwe m ka ile mmadụ bụ otu mgbe so do you see what happened here before this my auntie luzuru nwa ya before a gwa ya a kpọta nwanne ya nwaanyị ọ ga-ege ntị n'olu ga-acontrol ya ọ wụ otu a na-esi eme ihe ọ wụ otu igbo na-esi eme ihe ọ wụ otu igbo na-esi ezi ozi siri ike a naghị agbara ọsọ tikatika gaa n'ụlọ onye ahụ tiwa ya maka na ị nwere ike tiwa ya onye ahụ adakwu nga ahụ a ga-enwe onye

ndị na-agara anyị ụlọikpe ndị na-agara anyị eh, eh, eh, house of rep and senate and so on unu tinye ihe ndị ọnụ let it be a law ka etinye as a law n'ụlọ anyị because ọ na-acause a lot of emotional distress and somebody needs to stand up one day sue ndị na-eme ihe a or sue our government sue the government for not taking care of it because it is their responsibility na anyị na-ahụzi cause ọ ka ị na-ekwu ndị nwụrụ anwụ

sịrị gịnị ka anyị nwere ike ime oh yeah of course anyị enwe fire service mana enwere otu onye were duru pail kuru mmiri sị ka anyị wụwadịla na nke ọ na-erubeghị eru so that ya fee ebe ahụ ọ gaghị enwucha nnukwu everybody ji phone na video tụshaa na ya tụshaa na ya eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ikpochi nkwụ ya wụrụ your warehouse nọ na-agba ọkụ ahụ what will you do assuming na ịnọghị ya

o nwere ike o nwere high bp ya nwee stroke ya nwụọ ọ nọ gị n'isi so before you take your video gbara ọsọ enweghị onye na-asị ewoo ele ihe anyị ga-eme ele ebe anyị ga-ebu onye a gaa ele ihe anyị ga-eme ka anyị kwụsị ihe a kechie ya tụchaa ya tụchaa ya ka o ruo onye ọbụla aka ị maghị onye ọ ga-erute aka bikonụ ụmụnne m na ụmụnna m like i said before this kind of a thing ana m etinye ọnụ m unu ga-asị ọ because o merụrụ m ka m ji etinye ọnụ it could be because o merụrụ m because i have been silently talking about this na-ekwu ya n'azụ n'azụ actually the mgbe m watchịchara ihe a ihe a mere my friend of mine called me the first thing m kọrọ ya sị look at what happened to me now ya sị m lọlọ don't you think you need to do a video on this sị ya yeah i'm going to do it okay o o- o te- o te- o- o mekwela a week o or more but nke enyi m nwaanyị a mehakwaranụ the two of them bịazie pushịa m bikonụ ndị a na-agara anyị House of Assembly na House of Rep na House of Senate tinye na ihe ọnụ ka anyị ghara ịdị na-egbu ọchị n'elu ọchị egburula egbu ka Chineke nna mezie okwu